an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw fɛn fɛn bɛ ka an filɛ nin waati in na a kɛra joliba tv sanfɛ wala a kɛra lakali bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'aw fo ka waleɲumandɔn k'aw bisimila an ka nin jamukan in kɛnɛ kan min ni an b'a wele ko sunkalo yogoro ni ale bɛ tali kɛ yogoro la denmisɛnninw bɛ eh, labɛn min kɛ ka jigin bɔlɔn kɔnɔ Eh, ka se ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka se ka laada waleya ni o ye eh, yogoro tulonkɛ ye ni musomanninw fana bɛ jidunun fɔ ka a wele ko salawalewale ayiwa eh, nin laadako in ka se ka wuli ka denmisɛnninw encourager a la ka an yɛrɛ fana jɔyɔrɔ yira a dɛmɛni na o de kosɔn an ye nin jamukan in bila sen kan ka se ka tugu denmisɛnninw nɔfɛ wala ka se maakɔrɔw ma ka ɲininkali kɛ u la jɔyɔrɔ min bɛ a la an ka sigida kɔnɔna na O de la bi sa an nana banankabugu la ka se ka yala banankabugu denmisɛn jɛkulu dɔ nɔfɛ u taara du dɔw kɔnɔ an ye min sɔrɔ ni dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ye an ye min sɔrɔ ni denmisɛnninw yɛrɛ ye an bɛna jɛn ka o de lajɛ bi su in na ka kɛɲɛ ni yogoro jamukan taasen ye Bi yogoro la an kɔni an bɛ banankabugu la Ni n ma fili yan de ye Banankabugu ye. Awɔ yan ye Banankabugu ye. Bon an ni Banankabugu denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka a lajɛ u nɔfɛ u b'u ka yogoro kɛ cogo min na nisɔndiya min b'u la ka kɛɲɛ ni yogoro ɲɛnamayali ye u ka quartier la yan nka ɛɛ u nɔfɛ o yaala la u donna so dɔ kɔnɔ ni an ye donc an bɛna ɛɛ musokɔrɔba ɲininka ɛɛ denmisɛnninw seli a fɛ yan a ye nisɔndiya min se a yɛrɛ ma ani hakilina min bɛ a la ka kɛɲɛ ni ɛɛ nin yogoro ko in ye min ni an ka laada kɔrɔ don Ni a bɛ denmisɛnninw tin don ɲɔgɔn na a bɛ ko caman tɛmɛ denmisɛnninw kan a b'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ u kalan ko caman fana la ayiwa ne ba i ni su nse somɔgɔw i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye yayi fofana yayi fofana ayiwa denmisɛnninw nana i fɛ yan bi b'i fɛ yan bi yogoro bɛ n fɛ a diyara n ye a bonyana n ma e y'u kunbɛn cogo di cɛn na n y'u ye a nisɔndiya bonyana n ma e ye mun d'u ma fɔlɔ cɛn na n ma wari d'u ma fɔlɔ ayiwa ni e ye nin denmisɛnninw ye nin wale in na a bɛ nisɔndiya jumɛn na se e yɛrɛ ma cɛn na a bɛ nisɔndiya se ne ma a bɛ nisɔndiya se ne ma parce que ne yɛrɛ tun b'a kɛ n'i bɛ fɛn min kɛ n'i ye mɔgɔ wɛrɛ y'o sira fɛ a b'i kɔntan a b'a to denmisɛnya tin a b'u tin don ɲɔgɔn na a bɛ mansaw tin don ɲɔgɔn na a bɛ kabila tin don ɲɔgɔn na bon k'i to o la kɛlɛ caman bɛ denmisɛnya kɔnɔ a t'a kɛ pase mun na aw bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ a kanu bɛ don ɲɔgɔn na ni kanu tɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na o ma dafa
Ayiwa mais ee an b'a ye denmisɛnninw kɔni u bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ nin na, u bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ nin na mais mɔgɔ caman b'a fɔ bi ɛɛ dɔnkiliw ni dɔnsen minnu bɛ yogoro la ko ɛɛ yɛlɛma bɛ ka don a la, tiɲɛ don an y'a jateminɛ yɛlɛma caman bɛ ka don a la mais e ka jateminɛ ye jumɛn ye yogoro yɛlɛmali ni denmisɛnninw ka

n'an ɲɔgɔnnaw bɛ kuraji don u la waasa u bɛ se k'a kɛ cogo min na cɛn anw ta kuma n'anw bɛ taa jidunufɔ la anw bɛ filen bila ji la an b'a fɔ an bɛ taa musokɔrɔbaw fɛ yen dɔw bɛ ɲɔ d'an ma dɔw bɛ wari d'an ma n'an taara filenfɔ la sisan n'an ye filen bila ji kan an b'a fɔ k'an ni su ko sunkalo la sun de bɛ don sunkalo la selikalo la seli de bɛ kɛ selikalo la ayidara ka taa fɔ denw ye alisilamɛdenw ye ayidara sen tɛ tumu kun sen tumu bɛ yaala bolo tɛ tumu kun tumu bɛ yaala masa ala ɲaani ma an kɔni tun b'a fɔ ten aw tun b' o fɔ jidunu kan mɛ ni aw tun bɛ ɲɔ ni fɛn min sɔrɔ aw tun bɛ a kɛ cogo di anw bɛ ɲɔ ni fɛn min sɔrɔ selinin ta sunkalo ta an b'a fara ɲɔgɔn kan an b'a feere an bɛ taa shɛ san ka makɔrɔniw san an b'a tobi an b'a dun an kun t'a tila dɛ an kɔni tun b'an da fara ɲɔgɔn kan an b'a tobi an b'a dun ni seliba sera an bɛ taa seli foli kɛ an bɛ sogo min sɔrɔ ka warimisɛnnin minnu sɔrɔ an b'a fara ɲɔgɔn kan ka dumuni san seli tile saba an b'a tobi an b'a dun dɔnku o b'a yira k'a fɔ yogoro hakilina kelen in de tun bɛ yen hali sisan an bɛ se k'a fɔ yɛlɛmaba ma don o la ni o ye denmisɛnninw ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka fara ɲɔgɔn kan n'u ye fɛn min sɔrɔ u t'a tila o yɔrɔ na mɛ a bɛ kɛ bɛɛ jɛ u bɛ a dun ɲɔgɔn fɛ ni o bɛ tin kelen o bɛ o don u la mɛ dɔnkili min fana bɛ a kɔnɔ kɔrɔ bɛ o la surtout n'i ye dɔnkili in ta k'a lajɛ c'est vrai a bɛ ka kuma diinɛ kan mɛ a fana bɛ kuma laada kan i n'a fɔ yogoro fana ye o de ye an ka laada kɔrɔ don mɛ a donnen don diinɛ senkɔrɔ bi min bɛ a to maa caman bɛ bɔ i yɛrɛ la kuma kuncɛ kuma la denmisɛnninw ka lajɛ ka fɛ yan E bɛ se ka mun de fɔ denmisɛnninw ye hali bi cɛn na ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛ na hali bi denmisɛnninw k'u sinsin denmisɛnya na u ka ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn minɛna ko caman bɛ u bɛ bali a ko ka di bi ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛ na hali bi u ka t'u ka denmisɛnya na u ka denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛmisɛnnin u k'a dabila ko caman bɛ yen n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ hinɛ ɲɔgɔn na hinɛ bɛ na deli bɛ na a jamana hɛrɛ di jamana ma a bɛ hɛrɛ di sigida ma o kɔni ne kɔni b'a ɲini denmisɛnninw fɛ hali bi u ka ɲɔgɔn lajɛ u k'u ka kulon kulon ni yɛlɛ kɛ cogo min na fɛn min bɛ se k'a to u kanu bɛ don ɲɔgɔn na quoi ayiwa ee, nin tun ye an ba ka eh, ɲɛfɔli ye ah, nisɔndiya min b'a la ka kɛɲɛ ni denmisɛnninw seli y'a fɛ yan su in na an bɛ continuer ni denmisɛnninw ye ah, ka u yɛrɛ ni hakilina dɔn Nisɔndiya min b'u yɛrɛ la k'o ta ka fara eh, nin fɔta ninnu kan. an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ nin waati na i kɔmi an y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛ yala denmisɛnnin nɔfɛ k'a lajɛ u bɛ yogoro kɛ cogo min na nisɔndiya min bɛ u la i n'a fɔ o de ye jɛmukan in laɲini ye ka se ka denmisɛnninw lanisɔndiya ka u la encourager cogo min na u bɛ se ka continuer ka nin laada in lawaleya cogo min na min ni a bɛ kalansen jɔnjɔn di u ma a b'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ u tin don ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni nin sunkalo in ye bi an bɛ eh, banankabugu la ani denmisɛnnin jɛkulu dɔw don ɔ ko nin de ye sɛfu ye sɛfu e tɔgɔ mohamɛdi kamara mohamɛdi kamara
kamara hmm? aw bɔra bi a ye joli sɔrɔ wari bɛ ne bolo donc wari marala bɛ yen ɔ e bɛ e ta e ka baara jumɛn ne bɛ dɔnkili da e bɛ dɔnkili de da aw bɛ dɔnkili jumɛn da n'a taara yogoro la
lilo lilo li lilo sirila lilo sanfa alimami alimami bɛɛ ka toni kɛ bɛɛ ka naani kɛ e ye waro waro jata jata ye faraci k'o da fara kan fara mugan seegin sɛden kɔngɔ doronba y'i kɔnɔ fanboloki na k'e kɔnɔ a bu kelen k'e kɔnɔ a bu fila k'e kɔnɔ a bu saba k'e kɔnɔ a bu naani k'e kɔnɔ a bu duuru k'e kɔnɔ a bu wɔɔrɔ k'e kɔnɔ a bu wolowula k'e kɔnɔ a bu seegin k'e kɔnɔ a bu kɔnɔntɔn k'e kɔnɔ a bu tan saka mun bila sumaya mun b'a ban warimisɛn saka wuli k'a la e warimisɛn de bɛ sa ka sumaya ban aa ah, ok d'accord ee ko wa e de ye wari marala ye Da kɔrɔ su in awaw bɔra ni y'aw du fɔlɔ de aw bɛ wari dɔ sɔrɔ la ka ban wari dɔ sɔrɔ wari dɔ sɔrɔ la kaban ni aw ye wari sɔrɔ aw b'a kɛ cogo di an b'a fara ɲɔgɔn n'a fara ɲɔgɔn san wala ni seli sera an b'a kɛ ka fɛn dɔ san mɛ aw bɛ fɛ ka joli sɔrɔ yan ni seli cɛ an fɛ
i n'a fɔ waa kelen ni ɲɔgɔn na waa kelen ni ɲɔgɔn na aw n'aw y'o sɔrɔ aw bɛ mun san seli la an b'a an bɛ ɲɛnajɛ fɛn dɔ san patron waa kelen tɛ fɛn caman sɔrɔ dɛ mais i dalen don a la k'aw b'a sɔrɔ kɔni d'accord ɔ mais a fɔ an ye sisan aw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di parce que aw tɛ bɔ du kelen kɔnɔ aw bɛ yala ka ɲɔgɔn ɲini de wa ou bien eh, tile fɛ aw b'a fɔ ɲɔgɔn ye de wa aw aw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di aw ka fara ɲɔgɔn kan aw b'a kɛ cogo di an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i n'a fɔ i n'a fɔ i n'a fɔ an bɛ don dɔ choisi wala o don an bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la wala an bɛ taa yogoro la aw bɛ taa yogoro la mais n'aw taara mɔgɔw fɛ u t'aw gɛn kɔni u t'an gɛn d'accord a daminɛli ni sisan cɛ aw ye joli sɔrɔ i komi e ye wari marala ye

kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ yɔrɔ o bɛ dɔ fara a kan donc o kɔrɔ k'aw bɛ ɲini ka waa kelen sɔrɔ ka ban nin tun ye Banankabugu denmisɛnninw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banankabugu terminus an kɔni tun b'u nɔfɛ ka se ka u ka nisɔndiya ta aw yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnninw kuma ka gɛlɛn u caman ma Euh, mais a kun ye dɔrɔn u ka u ka nisɔndiya yira euh, nin contexte in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ euh, nin laada in a ka di u ye hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ka miiri bi ko yɛlɛmaw bɛ ka don a la nka yɛlɛma n'a ta o ta côté positif dɔ bɛ yen mun kan ka maintenir toujours ni o ye denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan ka nisɔndiya ka yala ɲɔgɔn nɔfɛ ka ɲɔgɔn tin ta o la hali kana gɛlɛya ko caman bɛ yen denmisɛnninw tɛ o kɛ ɲɔgɔn na bawo u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ban eh, ils sont de la même génération donc fɛn caman bɛ yen a bɛ o tɛmɛ u kan donc ni ala sɔnna an bɛ continuer eh, ni don gɛrɛ ni an ye yɔrɔ gɛrɛ min sɔrɔ an bɛ don ni aw ye ka o denmisɛnninw fana ta yira aw la n'aw fana y'an wele an bɛ taa aw ka denmisɛnninw ta ta k'o fana yira jama la eh, aw k'an bɛn diɲɛ waati gɛrɛ ni ala sɔnna